n'i ye burukina pièce jira mali kɔnɔ u b'a f'i ye ko nin ye pièce étrangère ka ban k'a minɛ mɔgɔ ka lakali tɛ a kɛra n yɛrɛ tanti la o y'a sɔrɔ farabugu attaque la sɔrɔsi dɔ binna u bɛ ka taa o sangafo la a ye biométrique ɲini a m'o sɔrɔ pièce d'identité in o date banna donc ko walasa a kana boli ni date bannen burukina pièce b'a bolo double nationalité tɛ interdit ye mais ko n'i bɛ fanga de ɲini k'i bɛ kelen bila et puis anw yɛrɛ ni burukina bɛ lahala min na a man kan ka fɔ Burukina ka papier ma Mali yɛrɛ de la ko nin ye papier étranger ye, o yɛrɛ de man kan ka fɔ, a kuma man kan ka fɔ, civil gansan dɔ k'a fɔ an k'a fɔ bon o m'a faamu mais sɔrɔsi minnu yɛrɛ kɛlen don ka AES fɛn nɔrɔ u yan donc a cɛ man ɲi sɔrɔsiw k'o yɔrɔnin bɔ a la, an b'a ɲini Burukina fana autorités fɛ n'u fana ye Mali pièce ye Burukina u ka papier étranger ko kuma u k'o fana bɔ a la, a b'an ka confédération ɲugu don mɔgɔw la, u b'a fɔ bon aw yɛrɛ bɛ ka aw sinsin nin kan aw bɛ nkalon de kan aw filɛ nin ye aw ka pièces fila yɛrɛ reconnu tɛ ɲɔgɔn fɛ yen aw yɛrɛ donlen tɛ ɲɔgɔn na aw dun ko ko aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ ɲɛ b'a la i bɛ tila tuguni i b'a ye ko wagati kɛra ne hakili b'a la mɔgɔw tun bɛ taa korofina ka taa si yen u bɛ taa ni teminɛ ye ka taa si soso la ka dugu gɛ u tɛ aran sɔrɔ pour que ka fiche individuelle kɛ walasa k'u ka carte nina sɔrɔ ne yɛrɛ fana delila ka si sogoninko mairie la koyi fiche individuelle nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ maintenant burukina ye mun de ye ko fo population de ka lafiya quoi k'olu nakun ye population lafiyali de ye n ye min f'i ye carte nɔgɔyali la burukina nana n'o de ye a ye mun kɛ u ye commissariat mobile de bila sen kan commissariat kuturu ka blindé ɲini ka d'a ma marifa b'a kɔnɔ wa polisiw de don u bɛ se ka intervention kɛ en tout moment u bɛ yaala dɔrɔn u bɛ taa quartier la donc yanni e ka kilomɛtiri fila tagama ka t'i jɔ depuis cinq heures Polisiso da la ko aran ma se ne ma n wulila depuis quatre heures ma sɔrɔ ne wulila n taara bagineda a ma sɔrɔ n taara nin yɔrɔ in na a ma sɔrɔ burukina ko bon k'o banna u yɛrɛ de bɛ déplacer sisan ka taa quartier kɔnɔ ka t'u jɔ n'u ka mɔbili ye baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ commissariat polisiso la yen o bɛɛ bɛ kɛ o mɔbili in kɔnɔ o b'i ka pièce d'identité dilan k'a d'i ma yen kɛnɛ kan teliya la kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna
o la ne k'i ma n ko komi pièce tɛ ka sɔrɔ Pièce min bɛ datugu ka dayɛlɛn livre ba n k'a sanga binna très simple vignette bɛ dilan ni machine min ye carte d'étudiant bɛ dilan ni machine min ye manajalannin bɛ kɛ ka dilan a y'a ta dɔrɔn a ka taa a sigi sigi sigi sigi commissariatw la a banna polisiw ka ordinateur kelen kelen dulon a la dɔrɔn polisiw bɛ yen n ko tubabuw ka carte d'identité bɛ dilan ten n'i nana sisan i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ani fɛn ninnu n'i ka olu sɛbɛnw don n'i y'olu bɛɛ don u b'a don dɔrɔn u bɛ sin ka siruruyɛcɛn dɛ u bɛ sin ka provisoire bɔ k'a d'i ma i yɛrɛ k'a lajɛ yala ni fili b'a la wa fili t'a la i sigilen kuwa san'a ka kɛ oke yann'a ka kɛ oke i yɛrɛ b'a lajɛ igɛrɛki de bɛ yan mais a y'a kɛ i ye ani yɔrɔ jumɛn tuguni u b'o souligner bɔn ne ye deux mille un de ye a ye ne kɛ deux mille de ye hɔn u b'o yɛlɛma u bɛ tila k'a don tuguni k'a bɛɛ bɔ ka tila k'a yira i la i b'a lajɛ fili b'a la wa fili t'a la fili t'a la u bɛ sɔrɔ k'a don sisan k'i ka piyɛsi yɛrɛ yɛrɛ bɔ k'a d'i ma sur le champ ni ma k'i b'a dɔn mali piyɛsi ko problème tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ kuwa o la ne k'i ma ko minisitɛri nina ko daminɛna san joli biométrique ko daminɛna san joli ala ka don o don mɔgɔw b'a erreur kɔnɔ hali sini dɔw bɛ nina ko san mugan kɛ ni erreur kelen a tɛ se ka ban kuwa bɔn a kɛlen don ka voyage gɛlɛya mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ de tun bɛ t'olu ka opération kɛ banki la parce que piyɛsi t'u bolo ka taa kɛ u ka piyɛsiw dati banna piyɛsi ma sɔrɔ ɲɛ b'a la kabako don an b'an faso fɛ cɛn don ninnu kun tɛ k'an tɛ jamana fɛ dɛ parce que ni jamana ye ni falen a tɔgɔ ye jamana marabagaw de ta ye wa a lafiya ye olu de ta ye bon burukina ye nin min kɛ et puis u ma dan o ma ni kɔmisariya in fana n'a bɛ yɔrɔ min na ni population sigalen don yɔrɔ min na ko bandiw bɛ to ka k'a yɔrɔ la ni kɔmisɛri sera yen nɔ a bɛ taa bɛ taa f'u ye sur le champ u bɛ élémentw bila ka taa patrouille k'a yɔrɔ la ɲɛ b'a la et puis u bɛ tila tuguni ka population la sensibiliser k'u lafaamuya faso kanu ani u danbew n'u fɛnw na ani yɔrɔw sanuyali la ani piyɛsi ninnu nafa ye jumɛn ye ka population lafaamuya o kan u yɛrɛ y'a jira k'olu bɛ population de kama donc ni basa ma jigin miyɛtɔ bɛ yɛlɛ u y'a kɛ ten kɔmi aw ma na an bɛ taa aw sɛgɛrɛ ka taa piyɛsi di aw ma moritani u bɛ mɔbili ta ka yala kungo kɔnɔ u bɛ moritaniyɛnw u bɛ t'u sɔrɔ sagagɛn na u b'u minɛ dɔrɔn k'u lasigi ka ji kɛ k'u ɲɛda ko dɔrɔn ka kleenex kɛ k'a jɔsi dɔrɔn k'u sigi k'u foto ta dɔrɔn k'u ka kariti bɔ k'a d'u ma ka tɛmɛ u sen fɛ allahu akbar bon n'i y'o fɔ anw ɲɛna yan nɔ o bɛ kɛ i n'a fɔ siko ye dɔɔnin kuwa a bɛ kɛ n'a fɔ an bɛ ka rêver